eyi nanenso ndingoyambapo kuyimba apa chifukwa ndaona kuti m'malawi muno kuti munthu upeze nsanga ndalama makamaka kuchokera kwa andale ndiye uzingoyimba oyimba akugudwa koopsa kutero koma festival ayambika ku mcp last week eh, anali ndi festival ku Karonga ku Mzuzu week ino akulowanso ndi festival yawo mu Dowa ndiye nanenso ndingoyamba kuyimba chifukwa nanenso luso loyimbali ee mulungu anandigayiratu politicians in malawi They are all thieves and liars. They are good people,

kusakasaka unyolo ndikumeneko Eh, nyimbo imene yakaimvera eh, ndikudwatu ndikudwa ndikudwa wakaezi kumalawi ine kumalawi ndiziko lokoma kwambiri ndipo chonde mulungu ngati muti mudzatenthe maiko ili lokhali muzalisiye ili ndi dziko lokoma kwambiri limene andale ache onse amene tikawaona ngati ndi abwino pakali pano asanduka untouchable ndi anthu amene akunama koopsa ndi anthu omvetsa chisoni mmene timavota timanena kuti tikumuvotera mbusa ndi cholinga kuti ameneyi amapemphera ndipo adzapulumutsa dziko koma eyi zochitachita zache ndi ubusa zosiyana inu tangoganizani ku UNGA kujako ku united nations general assembly ah, kumene kuja kunali proposal last week iyo yonena kuti nkhondo ya ku israeli yafikapo ndipo pakuyenera kunena kuti maiko avote ku- against the continuance of this war komano apezeka kuti amalawi kuzera kwa president chakwera ndi dziko lokhalo la ku afirika limene linavotera kunena kuti nkhondo izipitirira ndipo ndinali ndi mantha ndi chi- ndi chidwi yoku- chofuna kumvesesa kuti koma ndizoona kapena sizoona kuti munthu wopemphera azikanena kuti nkhondo izikapitirira ndikamaona pa tv pa bbc pa cnn mmene anthu akuvutikira ku israeli lebanoni palestina mmene anthu akufera kumenekoko anthu ana azimayi azigogo mmene anthu akuvutikira ndikumakanena kuti ati munthu winawake wa dziko la malawi dzatengenso ngati uyu opempha alibe china chilichonse chimene amakhalira kumenekoko siku ndi siku chimene akukhalira ku UNGA-ko ndi kupempha basi kumampempha mgogo wo- wokula kwambiri u- munthu wokalamba purezidenti wa dziko lina kumampempha makobiri ndipo ndizopangisa manyazi kunena kuti dziko lathu lili ndi atsogoleri mitu yawo siyenda bwino opempha kumakapempha ku UNGA koma kuwauza kuti tavoterani kuti nkhondo iyime iwo ndikukanena kuti ayi ife tikufuna kuti nkhondo izipitirira ndipo kumamva chisoni kuti munthu amene akuvoterayo kuti nkhondo izipitirira kaziko kache ndi kakang'onong'ono oti munomo munangoti mayiko onse amene akumenyanawo amene akumenyedwawo nawo anati aluse kuti akabwezere ziko lobwezeredwalo ndikukhala malawi muno nkhondo tu singatenge olo 3 hours amenetu akumenyana ajawo maiko awo ndi maiko a akuluakulu mwina malawi kuyendamo ka 12 kupita ku nsanje kukafika ku chitipa ndi kubwerera mwina ka 27 kuti ukalimalize zikolo zikolo kupita province ina kuchoka ku province ina kupita ku province ina ndi ma millions of ku- kilometers ziko lalikulu osakhala ka malawi ndipo ku malawi kunoko anthu timasewera ndi nkhondo nkhondo ndi yoopsa koopsa nkhondo nkhondo susewera nayo ndi chifukwa chake akuluakulu amanena kuti nkhondo simanga muzi nkhondotu ndi yoopsatu andi ku malawi kuno we joke too much timaona ngati nkhondo ndi chinthu choseweresa mukawafunse ma burundi mukawafunse ma ruwandizi amene ali m'malawi muno muzicheza nawo paja anthu amenewa chichewa akuchikwanisa bwino muwafunse amene aja kuti kwanuko zinali bwanji kuti president ndi president azikapanga ndithu chibwana ndikumakavotera kunena kuti ife tikufuna nkhondo izipitirira lero azungutu ndi aja akuonesa imeji anali testing testing azungu amuonesa chakwera kuti ife sitimapanga zachibwana chifukwa maiko amene apita kumakapemphawo ndi amenenso asakukondwera ni nkhondo ya ku israeli ndiye lerotu ndi iwe paja umalankhula anangokutulukiramo mu holo mujamo iwe kumangolankhula ndi azibale ako amene unachoka nawo kuno ku malawi ndipo azibale akowotu analimo 7 mose munali empute yokha yokha empute ya fulu kumalankhula ku general assembly kujako mkati muja mulibemo anthu ife titaona mapurezidenti mbuyomu ambuyomu amene amapita ku UNGA amati akafika kumene kuja anthu amakhala ndi chidwi kuti amvesere what is, what is happening in malawi anthu kumaombera m'manja kumapereka mamendulo monga ma- malemu bingu wa mutharika anazizimusa anthu kumene kujako mmene anachitira address UNGA anthu kuyimba m'manja azungu kumachita kubwera ku malawi kunoko ena kumagona m'madzi kuti aonesese zimene akupanga bingu wa muthalika ndiye kunali kunali mayi joyce banda joyce banda mzimayi wobadwa bwino wokongola akati akayima kumene kujako akangolankhula azungu m'manja la la la la la la si inu che mwawene chakwera aiyeyeyeyeye ndi purezidenti onama koopsa ndipo kutipangisa manyazi ndipo ngakhale maiko ndi ndi- ndi mabungwe othandiza sangabwere kunotu mwina awa a- awa awa mukwa- mukuwanamizira kuti ndalama zindi zanu mukupanga chitukuko a china awa mwina muwatole omwewotu ndipo a china ndikuthokozeni mwawasegula amalawi m'maso kunena kuti misewu imene mukukonza mu lilongwe si ya boma la malawi ndi aid ndipo mukuchita kuyika masiteji mutayikapo zikwangwani zanu zolembedwa kuti aid from china chakwera delivers chakwera delivers anzanga ena amene ndimacheza nawo kale ku parliament amene sopano ndi anduna amene ali analowano m'malo mwa anduna ena amene anali ngati eh, anali ngati emperor haile selassie amene anali ndi oopsa kwambiri anali ndi mphamvu zambiri lero anzanga awonso nawonso ali ndi mphamvu zambiri pakana kumaposita um, zokonzera misewu za maiko ena akukonza tala kumeneko ndiye kumanama pa facebook pawo anzangawo kumanena kuti koma kumalawi ndiye chitukuko chikuchitika siku la lero sungaanamize anthu siku la lero amalawi anachangamuka ngakhale m'mizi muli ma facebook m'mizimu muli ma internet anthu akumazipeza zinthu zija uh, first hand information sungaanamize anthu ndipo ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti zisankho za 2025 musaone ngati anthu sakuziwa zimene zikuchitika anthu akudziwa china chilichonse koma inu zoona president ndithu opemphera wa ku assemblies of god amene wapempheresa kwa zaka zambiri kani you are a liar inu ndithu kumakavotera ndithu kuti nkhondo izipitirira do you know what it means do you know how much the suffering is in israel do you know anthu akuzunzika koopsa kumene kujako anthu aku- akufa ana ang'ono ang'ono nyumba zikubomulidwa kumene kujako inu ndithu dziko la malawi dziko la azatenge opempha amene mulibe china chilichonse ndalama zonso mukapempha mukuchita ndithu kum- kuma- kumangoziba ndalamazo kumazidya ndi azibale anu kuno ku malawi kunoko pena paliponse pasokonekera even ku farmers union of malawi kumene al- alimi amadalirako bungwe la alimi kumenekonso wina wogwira ntchito ku state house wabako ndalama zoopsa kumeneko akumanga nyumba za chense wa mchinji uma upstairs mayina amene oti aulula posachedwa pompano mukapita ku polisi ku ndiye mu- ii, ku polisi ku ndiye anthu akuba koopsa ndipo amene akugwira ntchito ya upolisi koma sa- a- salemera ameneyo ndi kape ndithu amene wangofuna kuti asauke tikunena pano mukapita olo pa, ba- pa bca hill turn off yopita ku bca apolisi amachita kuyima pamene popo half past four mamawa

ikamati 8 o'clock akubwerapo anzawo ndiye anzawowo samayimanso pa bca po iyayi amayima pa njanji atolere atolere ma 5000 komanso otu opanda malisititu atolere atolere atolere ndipo anthu a maminibasi pakali panopa akungotchuka kuti awo anali ndi maminibasi kapena ali ndi maminibasi koma bizinesiyo akupangira apolisi atolere atolere panjanji akachoka pamenepo uyo achokaponso amene aja anamizire awo apeza ena ikamati 10 o'clock ali pa roundabout ya midima nawo amene aja atolere azitolera uku ndi uku ochoka ku thyolo ochoka ku- ku- ku- ku bangwe atolere atolere atolere atolere kumadabwa kuti koma inu manyazi mulibe kodi m'malawi muno ndi- mulidi ig zija zimanenedwa kuti pali wina wache ama amakha ali ndi mphamvu kuposa ig uja ndizoona eti chifukwa akanakhala kuti ig alipo bwezi pano akumachita control zimenezizi lero ndija yachitika incident ku zomba kwa 4 miles munthu kuphedwa chifukwa chokuti amafuna ati 3000 wa, wa, wa, wa minibus ampase wa polisi 3000 apolisi angosanduka opempha kaye kaye mwezi uno ndalama zonse munatenga zili kuunda ndiyetu asavukatu apolisiwotu mukapita kwa likangala kumulanjeko kwa mmora uko kumene koko ndiye malole ogulisa o- okagula chimanga kumabweresa kuti azipanga anthu mabizinesi mu Limbuli mu mu Chiringa mu Phalombe mu Chitakale mu onse a bizinesi ndiye akuvutika kungopeza trakiyo yanyamula matumba 500 ndiye kuti akunena kuti lina lililonsenso 5000 Aku- akulipirisa apolisi asegulisa kumene koko mra yawo kumene koko apolisi apolisi akumachita kumakanganirana kuti ndikufuna munditumize kwa likangala transfer ine ndatopa ndi mtawuni muno ndikufuna kwa likangala truck ija kumayilipirisa manager 500,000 300,000 250,000 mmene li- liti lizichera kunjaku kuti kunja ku zuwa la- lalowa kapena mmene liti lizikwana 2 days amakhala ali ndi 4 million akungogula magalimoto ma, ma, ma magalimoto awo apolisitu akwa likangala kumulanje Mmalawi muno zafika potupa penapake. Ukachoka ku Songwe uku kuti uzafike mu Kasungu ndiye kuti iwe u, u, uberedwa makobiri koopsa, uberedwa makobiri. Ndi- Zonsezi mukaziyang'ana muona kuti anthu akusatira president wawo. mwana mbu make mbu pulezidenti wawo zimene akuchitazo nawonso akusatira zomwezo malawi anasokonekera kusokonekera kwawo kwa, kwa kapena kungonena kuti chabwino tiyeni tiziba koma mankhwala muzipatala azikhalamo ayi ndithu tiyeni tiziba koma ana a sukulu az- az- a- a- a- azikhala ndi sukulu zabwino ayi ndithu pakali panopa ana aja akupiri- akuperekabe ati ati ati ati ati kaya cha development fund akangopeza kuti mwanayo development fund alibe akumubweza ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri dziko la malawi limene tinkaona ngati ndi la mkaka ndi uchi koma ayi ndithu andale Ii, andale ndi anthu o- anthu olankhulisa pambali anthu amene kuteroko even olo a opposition ena amachita pretend ngati ndi abwinobwino ma opposition parties panopa afika pokuti akukatenga usiku ndalama ku mcp Abwa- mabwana awo kumaona ngati ifeyo kumaona ngati anthuwa ndi abwinobwino koma usiku akuma- o- akumapita ku mcp kumatenga ndalama masana mamawa ngati pano nde basi kumalemba m'mafacebook zonyoza mcp ndiye muku- zisankhozo zimene mukufunazo mukufuna kuti ziza- zisankho zakezo zizakhale bwanji osangolemba makalata kunena kuti inu simuzapanga nawo bwa than kuti muzipusisa amalawi basi zipani ndi zipani basi ku- kumagulisana kumapasana makobiri usiku zipani ndi zipani musamale kwambiri chifukwa siku lake ndi limodzi amalawi tizazuka tizayaka chifukwa ta- tatopa nanu kwambiri tatopa nanu politicians they are all liars and thieves kusakasaka unyolo ndakhalatu nthawi abale ndakhala nthawi kodi apolisi muliko ah? ndakhala nthawi osatengedwa